tuma sibiri caman bɛ ala bolo ala k'a to an k'o balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni lafiya la sibiri in fana minnu ko an ka dugawu don ala k'u da yɔrɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ sanni saya k'an sɔrɔ maa minnu bɛ degun kɔnɔ ala ka degun wuli ka bɔ degunbaatɔ kan ala ka hamiw nɔgɔya ayiwa tata kan kunkan fɛ an minnu bɛna baara kɛ koɲɔgɔnw bɛ kɔlɔsi ɲɛma fɛ nɛgɛ karafe o bɛ burama bama bolo Ayiwa karim sanogo de bɛ kuma bara in na awudu tarawele ale ma kɛnɛ sɔrɔ bi o la an b'a ɲini aw fɛ aw ka tulo ɲɛgɛnɛrɛ jɔ kɛnɛ kɔrɔ don maaya ɲɛfɔli kɛnɛ de don n'i bɛ dolo kibaru kɛnɛ lamɛn a ka ca la i b'i yɛrɛ faamu ka mɔgɔ wɛrɛ faamu anw cɛsiri kun ye min ye an ka bi baro bɛ o de kan ani adamadenya a sinsinna fɛn minnu kan fɔlɔ sani bi ka se ɔ a bɛna olu ɲɔgɔnnaw de sɔrɔ an ka bi baro kɔnɔ adamadenya an y'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman dolo kibaru kɛnɛ sigikun de ye dolo karamɔgɔw ka haminaw an'u hakilila ɲɛfɔli ye jama fɛ dolo a bɛ adamaden dɛmɛ k'i yɛrɛ faamu ka i mɔgɔ ɲɔgɔn faamu ka ala ka waatiw cogo dɔn ka jugumaw bɔ fanw dɔn dolo b'i dɛmɛ ka nin bɛɛ faamu sabu dolo karamɔgɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ i lemaniya mana bonya cogo cogo i bɛ diinɛ o diinɛ na ni gɛlɛya warala a ka ca la lemaniya min b'i la a bɛ tile la sabu maa si tɛ diɲɛ na i ni maa ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ye mɔgɔ tɛ yen n'i tɛ se ka bolo sin mɔgɔ ma k'a fɔ ne ko ka go karisa ye o mɔgɔ tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sigida min na n'a tɛ yen i b'a sɔrɔ a bi i bɛ baarada min na i b'a sɔrɔ yen walima i bɛ badenya min na balimaya min na walima i bɛ woloɲɔgɔnya min na an tun maa b'i jugu ye cogo dɔ la kɔni a kɛra cogo cogo ɔ o tuma ala fana dun ye diɲɛ da a y'a kɛ ɲuman ani juguma ni adamaden ka gɛlɛya nana ka na wara i ni maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'olu kumakan tora i kɔnɔ wali u ka kɛwale dɔ tora i dusukun na a ka ca la n'i ka gɛlɛya nana wara a bɛ bonya i hakili ma ko ala bɛ sɔn ka nin kɛ mɔgɔ la ɔ o de la a caman bɛ da maaɲɔgɔnw kun ala yɛrɛ dun y'a fɔ diinɛ caman kɔnɔ k'a fɔ adamaden n'i ye ɲuman sɔrɔ i k'a sɛmɛ ale ala la n'i ye juguman sɔrɔ i k'a da ale kan fana dɛ ɔ dolokaramɔgɔw de bɛna mun de b'a to gɛlɛya bɛ wara mɔgɔ la n'i bɛ dolo kibaru kɛnɛ lamɛn i bɛ o faamu sabu kabi ala ye diɲɛ da aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ye fɛn caman kɛ fila fila ye ni alaya yɛrɛ tɛ ɔ o fɛn caman kɛlen ye fila fila ye o de nana ka na hali diinɛw yɛrɛ bolo fara k'a kɛ caman ye n'o tɛ a fɔra aw ɲɛna ko kira ko an ka juru kelen minɛ ɔ nka o fɔbagaw yɛrɛ bolo tɛ juru kelen kan bilen dɛ juru fugalen n'o ka caya b'a jira e la k'a fɔ ni alaya yɛrɛ tɛ foyi tɛ dan kelen na o kosɔn dolo kibaru kɛnɛ bɛ sigi wajuli tɛ diinɛ sira kan wajuli fana tɛ kerecɛnya sira kan silamɛya sira kan diinɛ ko tɛ nka danbe sabu adamadenw ma fɛn dɔ de faamu o de taara ka bɛɛ dan mɔgɔ bɛ don ko o ko la i bɛ don a ko la n'i ka cogoya de ye ɔ nka anw b'an ka cogoya de bila ka kotigi ka cogo ta ka sɔrɔ ka don cogo la o fiɲɛ bɛ an ka jamana na kosɛbɛ dolo kibaru kɛnɛ lamɛnli bɛ nin bɛɛ faamu di e ma i ka se k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ kɛ i yɛrɛ de ye hali n'i bɛ don diinɛ na sabu kira cira siya wɛrɛ de ma a cira ni siya wɛrɛ ka kan de ye ɔ n'i ye kiraw jateminɛ u jigira siya dɔw de kan ɔ Kira o kira dun cira a nana mɔgɔw sɔrɔ dugukolo sanfɛ a cira mɔgɔw de ma fo a ka da a la k'a fɔ komandan ye garidi ci dugu min mɔgɔw ma ka taa kangari da u ye k'u ka jamana sariya bato ko n'o tɛ u bɔ bɛ jamana sariya kɔfɛ jamana ye min fɔ u tɛ sɔnna u si ma kumandan ye garidi ci aw ma ɔ ni o garidi nali kɛra aw ma nisɔndiya ye tiɲɛ don a ka sɔrɔ aw bɛ sɔn a nana min fɔ ma dɛ o la n'i y'a ye garidi tɛmɛna dugu dɔ la a ma taa yen i b'a sɔrɔ olu ka sariya dafalen don n'i bɛ dolow kibaru kɛnɛ lamɛn i bɛ i yɛrɛ faamu i ka kan ka diinɛ min kɛ i b'i kɛcogo dɔn o diinɛ kɔnɔ sabu maa tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ na diɲɛ ni lahara bɛɛ i yɛrɛ ka fisa i ka ɲinifɛn bɛɛ ye mɔgɔ yɛrɛ ka fisa i ka ɲinifɛn bɛɛ ye sabu n'i bɛ hɛrɛ min gɛnna diɲɛ kɔnɔ yan i b'a gɛnna i yɛrɛ de kama bɛɛ b'i yɛrɛ de ye ɔ n'i yɛrɛ bɛ alikiyama de kɔ i bɛ so ɲuman min kɔ alikiyama i b'a kɛra i yɛrɛ de kama nɔntɛ maa tɛ taa maa don yen koyi bɛɛ bɛ don n'i ka kɛwale ni i jogo ye ɔ jaa bɛɛ b'i yɛrɛ ye o hali diɲɛ na yan o tuma dolow kibaru kɛnɛ lamɛnli b'a to e ka faantanya kana e sama ka taa jahanama kɔnɔ dolow kibaru kɛnɛ lamɛnli b'a to i ka nafolotigiya kana e sama ka taa jahanama kɔnɔ dolow kibaru kɛnɛ lamɛnli a b'i dɛmɛ fana i kana ɲaga i ka dɔnni na fo a k'i bɔ i dabolo kan o kosɔn n'i dara a la kɔni n'i tora k'a faamu waati jan kɔnɔ de i bɛna a dɔn k'a fɔ kuma in ye tiɲɛ ye maa nɔ t'i yɛrɛ ye maa nɔ t'i tere ye nka mɔgɔw bɛ fɛn caman ɲami ɲɔgɔn na k'a fɔ dolokaramɔgɔ y'a fɔ ten kabi ala y'an da n'an y'an ka baaraw daminɛ n'an ye nin kalan ninnu daminɛ an m'a ye sɛbɛnfɛn si kɔnɔ fɔlɔ k'a fɔ ni maa min bangina ka bɛn ni nin dolo jatew ye walima nin don nin ye walima jamakulu minnu bɛ bange nin kalo in kɔnɔ k'olu de ye sonw ye k'olu de ye maafalaw ye k'olu de ka kan ka kɛ sonyalikɛlaw ye an ma o kalan ɔ hakili n'a dɛmɛɲɔgɔnw maaw ma o de faamu dɔnni kɔnɔ o de y'a to dɔ bɛ kakalaya kɛ k'o y'ale dakan ye dɔ bɛ sonyali kɛ k'o y'ale dakan ye dɔ bɛ dajuguya kɛ k'o y'ale dakan ye o tɛ dakan na olu tɛ dakan na sɔsɔli bɛ dakanko in kɔnɔ fo ka taa kɛ dɔw yɛrɛ y'a lagosi ko tiɲɛ tɛ ko n'ala y'i kɛ muso ye kaban o y'i dakan ye ni ala y'i kɛ cɛ ye k'o y'i dakan ye ko dakan bɛ dan yen k'a tɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ka cɛsiri ye ee balimakɛ n'i tora ka dolo ka baro kɛnɛ lamɛn an ka tilaliw kɔnɔ jamakulu ko la an ka tilaliw kɔnɔ sanko la an ka tilaliw kɔnɔ dɔgɔkunko la ani ayiwa heure ko ninnu na n'i tora k'a mɛn ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ to baro in lamɛnli la k'i denw dɔn min bɛ sɔn min ma i b'o dɔn dolo t'a fɔ ko mɔgɔ dɔ dakan ye sonyali ye nka maa sugu min bɛ sɔn sonyali ma n'a dɛsɛra dolo b'o fɔ an ye an b'olu dɔn gɛlɛya bɛ mɔgɔ dɔw don sonyali la k'a sɔrɔ maa cɛsirilen don a bɛ baara kɛ nka garijɛgɛ gɛlɛya dantɛmɛ kama ale mana a ka cɛsiri filɛ k'a filɛ fɛn t'a bolo olu dɔw bɛ don sonyali la salabaatɔya bɛ mɔgɔ dɔw don sonyali la n t'a fɛ ka foyi kɛ ne dun b'a fɛ n yeko ka ɲɛ tɔw setigiw bɛ cogo min na n ka kɛ ten baara dun man di a ye salaya bɛ mɔgɔ pousser ka kɛ son ye sonyali fana nata bɛ mɔgɔ kɛ sonyalikɛla ye hali n'a y'a sɔrɔ wari dɔ b'i bolo sabu waritigi fɛ ye sonyali kɛ se bɛ dɔ ye a b'a ka so a b'a ka bolifɛn kɔnɔ a b'a ka dumuniw sɔrɔ nɔgɔya la nka hali bi a ɲɛ bɛ ɲɛfɛla de la olu dɔw fana bɛ don sonyali la donc nata bɛ mɔgɔ don sonyali la o tuma n'i ye ninnu bɛɛ jateminɛ mɔgɔ bɛ kɔrɔ de i hakili dilen kɔ i ma i ye miiri daminɛ tuma min na i bɛ nin ninnu de miiri i b'a ŋaniya de siri ɔ baara tɔw bɛ cogo min na cɛni nin fana bɛ ten o a bɛ ɲɛ dɔ bolo nka a tɛ ɲɛ dɔ bolo hali baara ɲumanw an minnu bɛ baara ɲumanw kɛ n'an tɛ sonyali kɛ fiyewu dɔ garijɛgɛ ka bon ni dɔ ye baara ɲuman kɛ la wa sonyali fana na hali sungurubaya la dɔ garijɛgɛ ka bon ni dɔ ye ɔ nka baara kɔni ye ŋaniya de ye i yɛrɛ de b'a miiri min kɛli ka nɔgɔ i ma i farikolo bɛ se min na i hakili bɛ se min na o de b'i ɲɔni ka taa yen n'o tɛ ala ma o sigi maa si kuncɛ la ko e de bɛ kɛ sonyalikɛla ye adamaden ala ye dakan d'i ma nka jogo de ye dakan jugu ye o de la n b'a fɔ aw ye siɲɛ caman ala ye fɛn o fɛn dilan cɛnfɛn b'a la n'a bɔra alaya yɛrɛ la o de la maa si kana ɲaga i ta la a bɛ se ka tiɲɛ sabu n'i donna dolo kɔnɔ dɔgɔkun ye tile wolonwula ye ala taala ye donw sigi sigi sabu n'i ye diɲɛ ta i b'a sɔrɔ hali an ka baarakɛminɛnw cɛ ma fɛn dɔw tɛ bila ɲɔgɔn kan o n'i bɛ minɛnw sogolon sogoloncogo de b'a la n'o tɛ dɔ bɛ dɔ tiɲɛ n'i bɛna fɛn dɔw don ɲɔgɔn na ka kɛ ka baara kɛ doncogo de b'a la n'o tɛ dɔ bɛ dɔ tiɲɛ n'i bɛna i ka na tobi nafɛnw doncogo de b'a la n'o tɛ na tɛ diya ɔ ni nin bɛɛ jirala aw la ala tɛ nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ye koyi kiraw ma nin fɔ mɔgɔ ye koyi ala ye adamaden dan ni nin hakiliw de ye maaya bɛ se ka dilan cogo min ɔ ni maa min hakili nana bonya fo ka na dan sago ayiwa olu ɲɔgɔn mana na caya cikan min bɔra ala fɛ yen ka na di aw ma o de bɛ lagosi kira wɛrɛ bɛ na ɔ n'a y'a sɔrɔ kira minnu cira k'o ye tiɲɛ ye ayiwa ne hakilila ala y'u bɛɛ kanu de ka sɔrɔ k'u ci ɔ u nana u ye min kɛ hali n'a ma laban u kɔni ye waati dɔ kɛ n'a ye o de la ne b'a fɔ aw ye n ko kɛ bɛɛ bɛ dan sago adamadenya kɔnɔ n'i ko mɔgɔw ma a ye nin kɛ da la ko maaw bɛɛ tɛ dan hakɛ la dɛ o la dolo ninnu b'o fɔ an ye k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli adamadenw tɛ sin fankelen fɛ sabu ala yɛrɛ de ye fɛnw dilan u bɛ ɲɔgɔn dilan u bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ u bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ u bɛ ɲɔgɔn dilan n'i ye fɛn dɔ dilatɔ ye fewu fɛn dɔ de tiɲɛna n'i ye dɔ falentɔ ye o b'a sɔrɔ dɔ de tiɲɛna ɔ ni maa min y'o faamu i bɛ da a la diɲɛ bɛ mɔgɔ waaju n'o siraw de ye o la dɔgɔkun kɔnɔ a k'a faamu k'a fɔ alamisa ni araba u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nka u ka donɲɔgɔnya ye gɛlɛya ye dolo karamɔgɔw fɛ o tuma tarata ni juma ka jan ɲɔgɔn na nka u ka donɲɔgɔnya ye gɛlɛya ye dolo karamɔgɔw fɛ ayiwa sibiri ani ntɛnɛn u ka jan ɲɔgɔn na nka u ka donɲɔgɔnya tɛ hɛrɛ fɔ sibiri ni kari ka surun nka u ka donɲɔgɔnya man di ɔ n'i ye nin tile wolowula ta k'u sigi i bɛna faamu nin cogo la mɛ dolo mɔgɔw bɛ waati ninnu sɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ cogo di i bɛna o de faamu k'a fɔ waatiw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo di munna mɔgɔ bɛ to ntɛnɛn na k'a sɔrɔ sibiri dolo de y'i sɔrɔ munna mɔgɔ bɛ to kari la k'a sɔrɔ i ye sibiri dolo sɔrɔ ɔ ni e ma dolo kibaru lamɛn ka caya i tɛna nin yɔrɔ bɛɛ faamu dɛ sabu waatiw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ o misali dɔ filɛ waati fitininw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka waati kumaba wolo bɛɛ b'o dɔn an bɛ tɛmɛ cɛrisi de fɛ ka se segɔni ma ka se miniti ma ka se ɛri ma ka sɔrɔ ka se don ma ni ka se dɔgɔkun ma ka sɔrɔ ka se kalo ma kalo de bɛ sogolo fo ka na san di ɔ waati bɛ mɔgɔya ɲɛ jira anw na a bɛ komi n'i ko sisan ko denmisɛnnin ka kɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔba ye n'i y'o bamanankan fɔ i y'a dɔn o kuma ye kuma ferekelen ye tulo kɔni kɔnɔ ɔ nka mɔgɔkɔrɔba dɔ jira min ma tɛmɛ denmisɛnninya kɔnɔ o mɔgɔkɔrɔba tɛ yen ɔ o b'a jira ko denmisɛnninya de ka kɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔbaya ye ɔ o de b'a to a bɛ bonya e hakili ma ko a k'a fɔ ko ɛri ka kɔrɔ ni kalo ye walima don ka kɔrɔ ni dɔgɔkun ye walima dɔgɔkun ka kɔrɔ ni kalo ye walima kalo ka kɔrɔ ni san ye n'i ma kalo kɛ i tɛ san sɔrɔ o n'i ma don kɛ i tɛ kalo sɔrɔ o ɔ ni maa min fana ma denmisɛnninya kɛ a tɛ maakɔrɔbaya sɔrɔ dɛ o mɔgɔ tɛ yen o la nin don minnu fɔlen filɛ u ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min n'i ye san ta misali la an bɛ san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn kɔnɔ ɲinan san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn daminɛ fo ka taa se a laban ma dolo fila de b'a mara san sigira so min kɔnɔ so tan ni fila jate la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kalo tan ni fila de bɛ kɛ san bɛ yɛlɛma n'i y'o kalo tan ni fila ta o kɔrɔ ye kalo kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ nka kalo in bɛ donko tan ni fila de kɛ walasa san kelen ka dafa o dɔnnibaaw de ye tɔgɔ da so kelen kelen bɛɛ ka kalo la n'a donna so in kɔnɔ u b'a tɔgɔ wele cogo dɔ la n'a donna nin kɔnɔ u b'a tɔgɔ wele cogo la cogo wɛrɛ la o de y'a to a fɔra ko kalo tan ni fila n'o tɛ kalo ye kelen de ɔ kalo kelen in ka donko tan ni fila o de bɛ kɛ san kelen dafali ye n'o tɛ kalo tan ni fila tɛ yen o ɔ nka a bɛ f'i ɲɛna bamanankan na tuma caman na ko san kalo tan ni fila kɔnɔ ko nin ko bɛ kɛ a bɛ maaw ɲɛna ni sunkalo sara donc ale kalo nɔɔnina pe wali o banna kalo kura de bɔra ka kɛ selidennin ye o o mana ban furancɛ kalo ye kalo wɛrɛ ye o tɛ kalo kelen min n'a y'o ye o kalo kelen pe de bɛ ka don ka bɔ n'a ye so so kelen taama ban a a bɛ san'a ka bɔ o so kɔnɔ a bɛ tunun n'a bɛna don so dɔ in na a bɛna ye o dugujɛ o kɔrɔ ye donkabɔ in de don ɔ kalo ka o so tan ni fila taama kɔnɔ o de y'a to maaninfin kɛra suguya tan ani fila sabu kalo mana don so o so kɔnɔ hadamadenya cogo bɛ yɛlɛma k'a sababu kɛ o so tan ni fila ninnu na dɔ kɔnɔ ko ni dɔ kɔnɔ ko tɛ kelen ye dɔ lahala ni dɔ lahala tɛ kelen ye mɛlɛkɛw kɔni b'u ka baara kɛ nka so lahala de bɛ yɛlɛ adamadenw fɛ o de la a fɔra so fɔlɔ mɔgɔw ma ko beliyew taamasiyɛn kuma de don n y'o f'aw ɲɛna an ka baro tɛmɛlenw kɔnɔ tɔgɔ bɛ don dugu la de walasa a ka yɔrɔ dɔn n tɛ tɔgɔ in jɔyɔrɔ tɛ dugu la nka n'an ma dugu tɔgɔ da a faamu man di dɛ ɔ n'i y'a ye hali duguba kɔnɔ kare dɔw bɛ fɛ ɲɔbugu kare o bɛ yen dafinw ka kare o bɛ yen ŋɔmi kare kare bɛ ŋɔmi bɛ kare dilan wa taamasiyɛn de don an bɛ se ka ɲɔgɔn faamumu cogo min dɔnnibaaw de bɛ tɔgɔ dɔw da u la ni nacogo dɔ ye walasa kelen kelen bɛɛ k'a dɔn nin zɔni in tɔgɔ de ye nin ye wali nin jamakulu in tɔgɔ de ye nin ye tɔgɔ in kɔni nin tɛ koba ye dolo kɔnɔ nka a bɛ taamasiyɛn baarakɛbaaw de dɛmɛ walasa k'u ka fɛnw yɔrɔ dɔn o yɛrɛ de ye kalan ye n'i y'a ye a tɔgɔ ye a ye be ye be ye ze ye ze ye i ye i ye ɛ olu de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kuma mankan bɔ o ɔ n'o tɛ hali ni minnu bɛɛ n'a kan tuguni dɔw bɛ i wele faransɛ la i kɛ mɛ dɔw b'a wele a bɛnkan de y'o ye o tuma tɔgɔ ninnu fana dara o de la o taamasiyɛn kuma ninnu fana de bonyana dɔw hakili ma olu b'a filɛ naganagakan ye saga donna dɛ misi donna dɛ ayiwa ko nin tɛ kuma sɛbɛma ye i bɛ mɔgɔ lamɛn de sani ka ban kumakan na n'o tɛ dolo kuma tɛ kunfin kuma ye dɛ kira fɛn o fɛn nana diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a nacogo kunnafoni bɛ dolo karamɔgɔw bolo nka fɛn min mana fɔ ka caya fɛn min mana fɔ ka caya ni ni nkalon fɔbaa cayala ni tiɲɛ fɔbaa ka dɔgɔ tiɲɛtigiw a b'a cɛ siri n'o tɛ baara b'aw bolo dɛ kumadɔnnaw b'a fɔ aw ɲɛna tuma caman na ko nkalon tɛ se ka tiɲɛ bin ayiwa anw dolo karamɔgɔw y'a kɛ kuma de ye walasa baarakɛla fari kana faga n'o tɛ nkalon caman ye tiɲɛ caman bin ne tɛ lahara dɔn nka diɲɛ na yan a y'a kɔlɔsi dɛ ɛ ni nkalon tɛ tiɲɛ bin munna mɔgɔ bɛ sɛnɛ kɛ k'i wɔsi k'i fari ja ka sɛgɛn halala yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye k'i ka moto san ka n'a jɔ tɛmɛsen na dɔ b'a suɲɛ ka taa foyi tɛ bɔ a la ɛ n'a y'a sɔrɔ ko nkalon tɛ tiɲɛ bin an ka jamana bɛ nivo min na bi jamana in tun bɛ kɛ ten wa jamana in ma diya nkalontigɛla la ni tiɲɛfɔla ye jamana min ma diya baarakɛla la ni baarakɛbali ye ɛ baarakɛbali la ni baarakɛla ye a diya bɛ maa tilele maa maa tilenbaliw la ka tɛmɛ maa tilelenw kan jamana in taara ɲɛjugu kan o de la dolo b'a fɔ an ye ko tuma bɛɛ kolon de bɛ se sɔrɔ ɲuman kan ko ɲumanw bɛ sɛgɛn kolonw de kosɔn ɔ o tɛ ala ko ye koyi o ye adamadenko de ye n'o tɛ ala ma foyi k'an na an yɛrɛ ka faamuw hakiliw miiriyaw nataw fɛɛrɛw anw de bɛ ɲɔgɔn ɲani dugukolo sanfɛ a bɛ komi n'i y'i ka misiw don wɛrɛ kɔnɔ setigiw bɛ setanw tɔɲɔ hakili in dun dira an ma walasa ka bɔ baganya de kɔrɔ dɛ o tuma so tan ni fila in n'a y'o faamu san o san kalo de bɛ don o so dɔ kɔnɔ fɔ san ka yɛlɛma kalo tɛ bɔ yen ɔ a bɛ mɔnturu kala kunbaba ni kala fitinin dɔ cogo min na tile ni kalo bɛ taama ɲɔgɔn kunna ten ni kalo donna ka sigi nin so dɔ kɔnɔ fo ka taa se san wɛrɛ o waati kelen ma kalo bɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔnɔ ka don dɔ wɛrɛ kɔnɔ mɛ kalo bɛ bɔ ka bin min kɛ kalo ta o ye donko de don o don a bɛ bɔ ka bin k'a sɔrɔ a bɛ so kelen de kɔnɔ yen fɔ san kelen ka dafa a ka sɔrɔ ka bɔ o so kɔnɔ o so ninnu fana olu sigisigilen don cogo dama dɔ la nansaraw de k'o ma ko zodiaque ɲinili de y'a di adamadenw ma wa adamaden fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ i ka lahala bɛɛ dulonnen bɛ nin so tan ni fila in de la dɔnnibaa dɔw de k'o ma ko lawurusi ayiwa ni i ka dolo n'a ferekelen don sankolo in na dugukolo kan kow tɛ ɲɛnabɔ i bolo dɛ ɔ n'i bɛ dolow kibaru kɛnɛ lamɛn i bɛna faamu k'a fɔ adamadenya kɔnɔ maaninfin b'i dakan de bolo ɔ nka ni waati m'an minɛ nin ala don kelen in na an bɛna dakan yɛrɛ de bara ci a k'a dɔn dakan yɛrɛ ye min ye ka bɔ a telimani kɔnɔna na sabu an ye dakan fɔ siɲɛ caman nka an ma baro sigi a dama kan n'o tɛ maaw bɛ k'a ɲaami ɲɔgɔn na laɲini ni latigɛ o ma faamu dakan ni nakan o ma faamu ɔ nin bɛ komi alaya ni mɔgɔya a bɛ nin cogo kelen de la mɔgɔw ye alaya ni mɔgɔya ta k'a ɲaami ɲɔgɔn na o de ye ko soroba an bolo ka laɲini ni latigɛ ta k'o ɲaami ɲɔgɔn na k'o bɛɛ kɛ kelen ye dɔ bɛ dɔ lagosi k'o ko ɲaami ka tila tuguni nakan ni dakan k'o si tɛ tiɲɛ ye bɔn an ka jamana dɔnniko man nɔgɔn ɲɔgɔn sɔsɔ dɔrɔn de b'an fɛ yan sɛtadiri n'i ma sigi dɔ kan fewu e tɛ kodɔnna ye mɛ i ka dɔnni ɲɛfɔ bani n'i b'i ka dɔnni ɲɛfɔra mɔgɔw t'i ta in dɔn e de b'a ɲɛfɔ nka a tɛ komi i bɛ ka kuma kunfinw fɛ dɛ a tɛ komi i bɛ ka kuma nalomaw fɛ dɛ ayi a tɛ nin dɔn an'a tɛ foyi dɔn o tɛ kelen ye o tuma n'an bɛ dɔnni kumaw fɔ an ka ɲɔgɔn to yen an ka kuma ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn sɔsɔ o de ye ayiwa minnu t'a ko kɔnɔ o de ye olu sɛgɛn u yɛrɛ t'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye wa nkalon don nka ne y'o fɔ aw ɲɛna o bɛ fɔ dɔnni wɛrɛw de la n'o tɛ n'i ye dolo kalan n'i ko i bɛ dolo tɔnɔmi cogo o cogo i yɛrɛ tɛ sɔn sabu hadisa tɛ an ka dolo la o hadisa t'a la k'a fɔ min mana kɔntan o fana bɛ wuli ka kitabu dɔ sɛbɛn k'o ɲaami dolo livriw la o tɛ se ka kɛ o wa n'i bɔra dolo kɔnɔ hali naloma b'a dɔn ko nin t'a dɔ ye ɔ anw ta in sɔsɔli man ca i bɛ se k'a fɔ karisa min kumatɔ filɛ a ka dɔnni ma bon ka ne ta bɔ nka a bɛ min fɔ la o tɛ dolo kɔnɔ i tɛ se k'o fɔ dolo karamɔgɔ si ma wa ni min bɔra a kɔnɔ a bɛ dɔn o la so tan ni fila in bɛ danfara don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu so ninnu tilalen bɛ sigicogo dɔw de la lahala dɔw de b'olu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ so fɔlɔ u ko tasuma de b'o kɔnɔ k'o ye bolola tasuma ye ɔ tasumaso ye saba ye bɔgɔso ye saba ye fiɲɛso ye saba ye jiso ye saba ye n'i y'o jateminɛ olu bɛɛ ye i b'a sɔrɔ tasumaw ye kelen ye nka a mɔgɔw lahala tɛ kelen ye o bɛna a jira e la k'a fɔ jamakulu fɔlɔ n'o ye beliye ye o ye tasuma ye jamakulu duurunan n'o ye liyɔn ye o ye tasuma ye jamakulu kɔnɔntɔnnan n'o ye sajitɛri ye o fana ye tasuma ye nka nin tasuma saba mɔgɔw u lahala cɛ ka jan pewu k'a sababu kɛ beliye ye tasuma ye nka ale fana bɛ so fɔlɔ kɔnɔ a bɛ funteni kalo fɔlɔ taama sere o tuma o mɔgɔ ani liyɔn olu tɛ mɔgɔ kelenw ye ɔ n'an ma fara ka baro lamɛn an bɛna nin jamakuluw ta kelen kelen ka ɲɛfɔliw kɛ a b'a dɔn k'a fɔ danfara bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali u yecogo tɛ kelen ye o de la dusukunw cɛ ka jan jogow cɛ ka jan ne bɛ sɔn min ma e b'a fɛ a ka kɛ cogo min e bɛna a sɔrɔ ne t'a kɛ ten tasuma ni bɔgɔ mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ u yɛlɛmɛ cogo tɛ kelen ye wa fiɲɛ ni ji mana kɛ cogo cogo u yɛlɛmɛ cogo tɛ kelen ye o la n'i ye jamakuluw ta i b'a sɔrɔ k'a fɔ bɔgɔ ye saba ye toro ye bɔgɔ fɔlɔ ye viyɛrizi ye bɔgɔ sabanan ye

minɛnw na i n'a fɔ jiya ni bɔgɔya ni fiɲɛya ni tasumaya la nin ye jamakulu tilacogo ye ɔ e k'a lajɛ zemo ni balansi ni vɛriso b'a yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen kɔnɔ nka e ka jamakulu lajɛ i b'a sɔrɔ u cɛ ka jan adamadenyaya la fiɲɛ kelenw tɛ ɔ e ka toro ni viyɛrizi ni kaprikɔrɔni filɛ bɔgɔ minɛn kelen mɔgɔw don nka u cɛ ka jan adamadenyaya la ɔ nka a ka fɛn dɔ faamu n'i kɔni ye tasuma n'i b'a fɛ ka tasuma ni fiɲɛ ni bɔgɔ ni ji ni ayiwa fɛn ninnu kɔlɔsi k'a fɔ ni tiɲɛ don dolo kɔnɔ i bɛ jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ adamaden bɛ na diɲɛ kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn dɔnni bɛɛ bɛnn'o kan den bɛ kalo kɔnɔntɔn de kɛ ba dɛbɛ la ka bɔ dugukolo kɔ kan yan n'o ye tiɲɛ ye a y'a jateminɛ ni kɔnɔ min tala tasuma na n'o ma bange tasuma na o kɔrɔ ye dolo tɛ tiɲɛ ye n'an ko tasumadenw n'an ko bɔgɔdenw o denw yɛrɛ dogo ye sabu tasumaden bɛɛ kɔnɔ tara tasuma waati de la fiɲɛ bɔgɔ bɛɛ den kɔnɔ tara bɔgɔ waati de la fiɲɛden bɛɛ kɔnɔ tara fiɲɛ waati de la jiden bɛɛ kɔnɔ tara ji waati de la o tɛ wuli fiyewu ɔ e min tulo bɛ ne kan na e bɛ se ka biki ta o a ma fɔ ko kalo kɔnɔntɔn don wa ɔ n'i ye avirili kalo kɛ tasuma ye e ka wuli avirili la n'i bɛna kalo kɔnɔntɔn sɔrɔ tuma min n'o bɛ na fiɲɛso kɔnɔ n'o bɛ na jiso kɔnɔ e b'o dɔn mɛ kalo de ye bɔgɔso fɔlɔ ye n'i wulila mɛ kalo la ka kalo kɔnɔntɔn kɔnte ka taa n'o taara bin fiɲɛso kan e tɛna o dɔn wa i bɛna jate faamu nin kɔnɔ k'a fɔ kuma ninnu tɛ kunfɛ kumaw ye jate de b'a kɔnɔ ɔ nka kɔmi fɛn tɛ min bɛ minɛ ka jira a bɛ faamu ni taamasiyɛnw ye a bɛ faamu ni hakili yɛrɛ de ye ɔ n'e hakili ma se k'a faamu kan'a nkalontigiya i b'a to yen sabu e kɔni tɛna se ka anw sɔsɔ mɔgɔninfin ka danfara la o kɔni nansaraya t'o la siniwa t'o la farafin t'o la arabu t'o la n'i donna jamakulu o jamakulu cɛma i bɛ danfara sɔrɔ u ɲɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ u taamacogo ni ɲɔgɔn cɛ u bonya ni ɲɔgɔn cɛ mɛsɛnya ni bonya na janya ni surunya na cɛɲumanya ni cɛjuguya la nunkala cogoyaw ni tulofara cogoyaw ani adamaden sen tacogo ani i nkɔli kurucogo danfara bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye musow filɛ a ka hakɛ to sinw bɔcogo tɛ kelen ye mɔgɔ si ni mɔgɔ si tabiya tɛ kelen ye dolo bɛ nin fɔ anw ye siɲɛ caman bɔn n'e ko ko jatew tɛ tiɲɛ ye nka i dalen bɛ danfara in na kɔni ɔ nin danfara kɛnɛ kan ta in o de bɛ minɛ ka don gundo kɔnɔ k'a woloma k'a jaabi d'i ma o de y'a to anw b'a dɔn denyɛrɛnin wolodon maa jan don ayiwa hali ni dɔgɔtɔrɔw y'i bange waati di k'a fɔ i ka den bɛ wolo nin don in na n'i dalen bɛ olu ka aparɛyi la ko den bɛna bange o la k'a sɔrɔ a ma bange fɔlɔ na ne b'o don denw cogoya f'i ɲɛna k'a sɔrɔ a ma wolo fɔlɔ n'a bɛ na hɛrɛ la n'a bɛ kɛ hɛrɛ den ye n'a bɛ gɛlɛya sɔrɔ latigɛ kɔnɔ ne b'a f'i ye ni bɛn kɛr'o kan kɔni parce que anw bɛ baara kɛ ni waati de ye o tuma nin so tan ni fila in na sisan jiya ni bɔgɔya ni fiɲɛya ni tasumaya ni sigicogo kɔfɛ i bɛna faamu k'a fɔ a bɛ sigi san tilali fɛ fana sabu san tilalen don waati naani ɛɛ funteni sɔmiɲɛ kawula funɛnɛ o sigida naani na sisan i b'a sɔrɔ a kɛlen bɛ fɔlɔfɔlɔw de bɛ o waati kɔnɔ o ye dondaw ye dolokaramɔgɔ bɛɛ bɛnn'o kan ko sankolo so tan ni fila ye pɔti naani de ye ko o pɔti naani bɛ sigi beliye kansɛri balansi kaprikɔrni o kɔrɔ ye so fɔlɔ so naani so wolonwula so tan o de ye sankolo pɔti dondaw ye kɔmi a bɛ misiri ye cogo min na donda naani o tuma o donda naani in na sisan ɛ maa tɛ se ka don yɔrɔ min fɛ n'o ko k'o ka kɛ donda dɔ ye i y'a dɔn so ko bɛ ban dɛ ɔ olu ye kuntigiw ye olu ye bonyatigiw ye n'i donna i ka so da naani fɛ fɛn o fɛn donna o fɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na a bɛɛ kun ye i ka se ka don kɔnɔna nka dɔw bɛ don tilebe fɛ dɔw bɛ don kɛɲɛka dɔw bɛ don baba dɔw yɛrɛ bɛ don kɔrɔn fɛ nka u bɛɛ nakun ye kelen ye u bɛɛ bɛ cɛmancɛ kelen nin de gɛn na o cɛmancɛ de ye taureau lion scorpion verseau ɔ n'i ye olu ta i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ olu ma ko kɔnɔnamɔgɔw minnu bɛ ko kɔnɔ dɔ bɛ kɛ ko ko kun yɛrɛ de ye o n'i ma don da yɛrɛ fɛ i bɛ se ka ko in yɛrɛ sɔrɔ wa dondatigiw de ye kotigiw ye sabu n'i nana sɔrɔ da da sɔgɔlen don e ta banna e tɛ se ka don bilen dɔn diɲɛ doni bɛ bonyatigiw kun diɲɛ yɛrɛ donda dondatigiw de ye maa sɛbɛw ye olu de ye kotigiw ye olu de ye ɲɛmɔgɔw ye nka da dɔw bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ da dɔw tiɲɛlen don hali maa tɛ se ka don a fɛ yɛrɛ ɔ baro kuntaalajanw kɔnɔ aw bɛna olu de faamu da jumɛn in mun de bɛ da tiɲɛ mun de bɛ ayiwa donda mɔgɔ ninnu dɔ kɛ maa kuntan ye fɛn o fɛn bɛ jamakulu kolon sɔrɔ o bɛɛ bɛ jamakulu ɲumanw sɔrɔ sabu cɛnfɛn ninnu bɛ yaala de cɛnfɛn ninnu bɛ yaala de i bɛ bɛn n'a ye de o la adamaden waatiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min i n'a fɔ waatiw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo min tuma min na n'i ye san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn ta n y'a fɔ aw ɲɛna an ka baro tɛmɛlenw la san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn an bɛ so tan ni filanan de kɔnɔ turabudalaw b'o dɔn o ye juguso ye diɲɛ bɛɛ dolokaramɔgɔ fɛn o fɛn mana fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ma kalan yɛrɛ o tuma a taama cogo dɔnlen don dɔnnibaaw bɛɛ fɛ bɛɛ bɛn n'a kan aw b'a dɔn ko bi ye ntɛnɛ ye cogo min dɔw b'a fɔ bi ye sibiri ye bi ye ntɛnɛ ye bi bɔn an y'a an ye dɔgɔkun dɔn ɲɔgɔn fɛ kunfin ni kunjɛ ni mɔgɔ kalanlen ni mɔgɔ kalanbali bɛɛ kɔni b'o dɔn hali n'i ɲagamina i denw cɛma k'a fɔ bi ye bi ye juma ye u b'a fɔ ayi dɛ bi ye sibiri ye ɔ o bɛ aw bolo cogo min na dɛ so tan ni fila in fɛn taama cogo bɛ dolo karamɔgɔw bolo ten ni ɲagamina n'i ye tɔɲɔgɔn wele dɔrɔn tf na a b'a fɔ i ɲɛna ko an bɛ nin in de kɔnɔ san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn bɛ juguso kɔnɔ so ninnu dilanla kɛwalew de bɛ sow kɔnɔ fana o y'a jamana baro de ye o de la ne b'a fɔ aw ɲɛna ko dolo baro ka ca ni n'a ka ko don garisɛgɛso n'a ka ko don badu n'a ka ko don faso n'a ka ko don dennɔgɔ n'a ka ko don dimi yɛrɛ n'a ka ko don furu n'a ka ko don banakɔ n'a ka ko don sira n'a ka ko don masaya n'a ka ko don jigi n'a ka ko don juguya n'a ka ko don wa nin so dɔ tɛ se ka dɔ ka baara kɛ wa ni dɔ fana tɛ dɔ in fana tun tɛna kɛ o de la so lankolon tɛ yen k'a fɔ ko i den ka bange so dɔ kɔnɔ i k'a fɔ ko anw de tɛ mɔgɔw ye o ko tɛw e de b'a fɔ de fo i ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye o de b'i bɔ i ta la n'o tɛ ala ye cogoyanin dɔ di bɛɛ ma mɔgɔw b'i sɛgɛrɛ n'o de ye ɔ dolow kibaru kɛnɛ de bɛna to i k'a dɔn jaa ne ka kan ka ku ni nin ye i fana b'i ka nafa sɔrɔ n'o ye ɛ ne kɛra dugu tamafɔla ye i fana ɲakun bɛ o don dɔ i bɛ wele o ɛ ni kɔɲɔkow wulila nisɔndiyaw nana u tɛ tamafɔla wele ɔ mɛ e yɛrɛ fɛ e de ye dugu maa kuntan ye wa n'e banna min ka kɔɲɔ tama fɔ ma n ko o fana bɛ dimi i kɔrɔ ɔ ko bɛɛ n'a plasi don e k'a lajɛ n'i ye kɔlɛ da n'i ye gese fini dilan k'a ban gari n'a ka fitininya o de bɛna a kala k'a kɛ fini ɲuman ye k'a kɛ duloki ɲuman ye e k'a don i kan na nka gari ka dɔgɔ fini kɔrɔ dɛ nka ni gari tɛ dun ɔ nka ni fini kalala k'a cɛ ɲɛ a fɔ gari tɔgɔ bɛ fɔ miseli sen t'a la belen o tailleur de bɛ se fini in de ɲɛna a bɛ fɔ ten nka ni gari dilanla ye gari dilan dabila fini dilanla se bɛ dɔn sisan ɔ nka maa min ka baara bɛnna gari dilan dama ma mɔgɔw mana taa e sɔrɔ o la olu kɔni fɛ hali i k'a kɛ fini dilan izini ye kun kelen a bɛɛ ye kelen ye koyi o la mɔgɔninfinya bɛ ten de dɔ de bɛ ban ka plasi la wali ka jɔn a la wali ale t' o cogo de fɛ n'o tɛ ala ye bɛɛ bila cogonin dɔ de la walasa maaya ka dilan fiɲɛ bilala maaya kɔnɔ kumakanw ni hakililaw ni miiriw ka kɛ fiɲɛ bɛ o de naati adamadenyaya kɔnɔ ɔ n'a fɔra ko e mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ na e b'a ye komi e anw de fakolen don e ni kuma tɛ maaya fana bɛ dilan wa n ko fiɲɛ in de ye anw ni baganw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma e ka fiɲɛ jɔyɔrɔ filɛ adamadenyaya kɔnɔ ni denyɛrɛnin nana diɲɛ kɔnɔ a mako bɛ mun fɔlɔfɔlɔ de la f'a ka fiɲɛ de sama fɔlɔ ɔ fiɲɛ ye fiɲɛ lankolon ye ni dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ɛ ji de ye diɲɛ surusi ye fiɲɛ de ye diɲɛ surusi ye ɛ o ye kuma de ye kɛ n'o tɛ jɔn b'o dɔn ni ala tɛ nka ni maaya surusi kɛra ji ye ɲɛnamaya kɔni surusi ye fiɲɛ de ye ɛ ni ji kɛra ka den dilan ba debe la n'a bɔra diɲɛ kɔnɔ n'a ma fiɲɛ ta a ɲɛnamaya bɛ bɔ o tɛ bɔ dɛ ɔ n'i ko diɲɛ surusi e bɛ fɛ k'a fɔ surusi ye jumɛn ye sisan o la minɛn lankolon t'u la o tuma n'a fɔra ko i mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ na a ma fɔ ko i ye maa kuntan ye koyi fiɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma tiɲɛ ɔ minɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo de bɛ na ni o gɛlɛya ye tuguni fiɲɛ mako bɛ mun na k'a yɛrɛ dɛmɛ tasuma mako bɛ mun na k'a yɛrɛ dɛmɛ e ye ko o ko kɛ diɲɛ na i bɛ labɛn o labɛn kɛ n'i ye kunfɔlɔ sigi a mako bɛ filanan na walasa ka wale daminɛ karatadala mako bɛ fu de la o waga sɔrɔlen kɔ kɔni n'a ma fu sɔrɔ baara ma ɲɛ dɛ ɔ ne ko ko fɛn kelen dɔ jumɛn bɛ se k'a yɛrɛ dilan o tɛ yen fɔ ala o la maaninfinw bɛ ɲɔgɔn dafa nin cogo la ɔ ni baro daminɛna n'a taara ɲɛfɛ maaw bɛna faamu k'a fɔ jaa ni bangena ka bɛn ni nin ye ni nin bɛnna nin ye o de b'i kɛ tan n'an donna a kɔnɔ bɛɛ bɛna a faamu n'o tɛ so tan ni fila dɔ ni dɔ lahala tɛ kelen ye n ye dondaw fɔ ka cɛmancɛw fɔ ɔ e ka bɔdaw lajɛ n'i ko n'i ko funteni kalo sabanan o ye bɔda de ye o bɛ bɛn zemow ma n'i ko sɔmiya kalo sabanan o ye bɔda de ye o bɛ bɛn viyɛriziw ma mɛ bɔda kɔrɔ tɛ ko o mɔgɔw de si ka dɔgɔ bɔda fana tɛ ko o kɔrɔ ye ko olu de bɛ bɔ diɲɛ na nin ye kuma de ye a bɛ fɔ mɔgɔw k'a faamu nka n'a sigira waati nɔ fɛ komi ala ye diɲɛ sogolo cogo min olu ye kɔmɔgɔw kɔni ye e mɛ n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ ko dɔ de b'i kɔ ɔ mɛ ni kɔmɔgɔ ma sɔn kɔmɔgɔya ma ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ bɔ wa o la dolo bɛ nin lafaamuya nin bɛɛ la n'i ye nin bɛɛ faamu a ka du bɛ diya a ka dugu bɛ diya ayiwa ko bɛ di garijɛgɛtigiw ma min bɛ se min na o bɛ d'o ma dɔnku i b'a ye jamana bɛ lafiya ɛ hali dolo ko ni dolo ko tɛ kiri kiri bɛ tigɛ tuma dɔw la baga bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ma ɔ n'i ye baaradaw fana lajɛ masurunna mɔgɔw ɛ n'a y'a sɔrɔ beliye ka kan ka baara min kɛ n'a banna ni jamana banna ka beliye kɛ dɔ ɲini k'a bila yen patɔrɔn min bɛ yen o denkɛ dɔ ye zemo ye ale y'o ta k'a bila yen zemo bɛ se ka beliye plasi fa wa o tɛ se ka kɛ ɛ kansɛri ka kan ka min kɛ aw ko ayi kɔmi liɔn de gabari ka bon an ka liɔn cɛ in bila a la Ɛ ni kansɛri ka kan ka min kɛ liɔn tɛ se k'o kɛ koyi tasuma tasuma bɛ se ka ji ka baara kɛ cogo di aw bɛ se k'o faamu cogo di fiɲɛ bɛ se ka tasuma ka baara kɛ cogo di tasuma bɛ se ka fiɲɛ ka baara kɛ cogo di n'an ma fɛnw bila bilayɔrɔ la an yɛrɛ de ye diɲɛ fereke n'o tɛ ala ye diɲɛ porogarame k'a d'an ma fiɲɛ ka fiɲɛya kɛ tasuma ka tasumaya kɛ bɔgɔ ka bɔgɔya kɛ ji ka jiya kɛ an bɛ taa ten o nka olu ma ɲaami dɛ anw de tɛ sɔn aa karisa ye mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ na e ka kan ka kɛ kumakɛla ye i ka kan ka kɛ kalankɛla ye i ka kan ka kɛ fɔlikɛla ye i ka kan ka kɛ ayiwa mɔgɔ kalala de ye ɲɔgɔn na jeliya ninnu ni dɔnkilidaw ni maanabɔw ni waajulikɛw o tuma n'e taara o fɔ dɔ ɲɛna dɔrɔn ale fɛ e anw tɛ jeli ye o ee anw ma kala ɔ ni kumakɛla taara sigi jeli kunna ale tɛ fɛn sɔrɔ dɛ dɔw balo bɛ u nɛn na o ye fiɲɛ jate ye dɔw balo fana bɛ ɛ bɔgɔ de la ɔ bɔgɔ yɛrɛ filɛ bɛɛ bɛnna a kan ko nafolo bɛɛ surusi ye bɔgɔ ye nka n'i ye bɔgɔ baara fɔ maliyɛn ye o man d'a ye bilen dɛ bɛɛ banna baara ma sɛnɛ yɛrɛ kana ye don kɔnɔtigiw o de ka di bi denmisɛnw ye kan'a fɔ ko dɔ ka taa sɛnɛ kɛ dɛ u b'a fɔ aw ye sɛnɛ sɛbɛn ne ka fɛn kɔnɔ anw dun bɛ dugu kɔnɔ ɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ tɛ taa sɛnɛkɛ wa dugukolo banna de yan ɔ n'i ma tugu i dakan kɔ dakan bɛ baara fɔ sabu minɛn ninnu bɛ fɛn dɔw de mara ɔ nka minɛn saba naani in na jumɛn de ye aw yɛrɛ fɛ jumɛn de bɛ sonyali kɛ mɔgɔ yɛrɛ de bɛ sunyali miiri ka bila k'o k'i ka baara ye n'o tɛ o tɛ mecew la o sunyali t'a la adamaden ka hakili bonya de y'a bila hakili fɛɛrɛw de y'a bila nin bɛɛ la n'o tɛ hali nalo hakili ɲuman ma di minnu ma olu ka fisa ni anw ye mɛnɛmɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa baara kɛ ka doni girin ta bɛɛ b'a puse bɛɛ b'i fanga di u bɛ na n'a ye dingɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ balo a la mɛ bɛɛ bɛ taa dɛ ɔ mɛ n'i ye maaya lajɛ i b'a sɔrɔ denkɛ kɔgɔlen joli mɔgɔ joli bɛna sigi mɔgɔ kelen kunna ale b' olu balo a karisa n'i filila tuguni wali n'i dɛsɛra don min na u bɛ tila k'a fɔ e ma dɛ an m'a dɔn maaya ka di hakili min dira anw ma i bɛ denkɛ kɔrɔ balo fo a bɛ bonsi bɔ a ma se ka nasɔngɔ sara fɔlɔ wali denkɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ fa ma se ka hali kogo don du la ale de bɛna nafolo sɔrɔ k'o jɔ ka fa hiji u bɛna sigi o suma na ɛ ali bi aw ko dɔ kunkolo man di ni dɔ ye ali bi aw b'a la ko ala tɔgɔ de b'a kɛ aw b'a la ko n'i bɛ nin wurudi dɔrɔn a bɛ ɲɛ e bi ye dugu jɛ n'a ma sɔn dolo ma a bɛ tigɛ fɛn caman na yan dɛ o tuma dakan ye tiɲɛ ye sɔrɔbatɔ bɛ wolo sabu tɛnɛfɛnw de bɛ dolow la den o de bangena don dɔ la k'a sɔrɔ tɛnɛfɛn fila ma ɲɔgɔn kunbɛn a wolola don min na fana don in barikalen don sabu donw barika bɛ ni ɲɔgɔn ye nafolo bɛ don dɔ la bɔnɛ bɛ don dɔ la sɔrɔ bɛ don dɔ la tɔgɔ duman bɛ don dɔ la don tilalen don mɛ fɛn wɛrɛw de bɛna jigin a kan k'o ɲɛfɔ wa mɔgɔ dɔw dakan ka kolon i bɛ bɛn ni waati minnu ye i tɛ se ka foyi dilan hali ni hakili ka di hakili ye sɛrifo de ye o ye ala ka baara de ye o o dira e ma de ye o tuma aw b'a fɛ k'a fɔ ko waritigiw de ka kegun ni fantanw ye wa aw b'a fɛ k'a fɔ de ko waritigiw de bɛ baara kɛ ka tɛmɛ fantanw kan wa aw b'a fɛ k'a fɔ de ko waritigiw de ye ala tɔgɔ ɲumanw sɔrɔ ka tɛmɛ fantanw kan wa aw ye mori jumɛn balima bɛɛ ye ka kɛ nafolotigi ye aw ye doma jumɛn ye balima bɛɛ kɛra nafolotigi ye o tuma maa jugu y'i yɛrɛ ye wa jamakulu jumɛn tugula maaba dɔ kɔ ni o jamakulu bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ b'a sɔrɔ ka dan a dakan ye a fɔra ko a ye na fɛn dɔ cɛ bɔrɔ dulon bɛ dɔw kaman na ɛ dɔw de ni wotoro nana dɔw ni saba nalen don kɛrɛfɛ jufa bɛ dɔw la dɔw yɛrɛ n'a tɛgɛ jalan nana jɔ ɛ o tuma sɔnnikɛla dan tɛ sɔnni ye wa n'e ka don minɛn fala o tuma a bɛ mun wɛrɛ k'i ye bilen aa ala tɔgɔ tɛ se ka maa tɛmɛ i dakan kan dɛ o ye nkalonfin de ye ala tɔgɔ tɛ jamana minnu na wari tɛ yen wa olu dɔw tɛ arabukan dɔn yɛrɛ janko k'a sɛbɛn nafolomuguba b'u kun a an sigilen don ko n'i ye mankan dɔ bɔ dɔrɔn ko dugu mana jɛ ko i bɛ wari sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma baara kɛ ne bɛ nin de fɔ denmisɛnw ye n'an ma baara kɛ an bɛ malo tɔgɔ foyi tɛ nafolo la baara kɔ tɔgɔ fɛn o fɛn bɛ d'i ma a bɛ tugu i ka baara kɛta de kɔ kuma in de ka gɛlɛn nka n'an ye diɲɛ fan dɔw filɛ k'an cɛsiri a b'an bɛɛ lafiya n'o tɛ n'an ye san tilan yaala la ɲɔgɔn nɔfɛ ɛɛ n'i ka waatiw ta ka baara ta bɔ a kɔnɔ a dɔw i bɛn'a sɔrɔ i ma bɛrɛ kɛ hɔn o la dakan dɛmɛnan ye baara ye hali ni dakan ka di n'i ma baara kɛ gɛlɛya b'i sɔrɔ siga si t'a la ko dɔ ɲini i ka to k'o kɛ koyi ɔ fɛn min bɛ na an banna sa o de ye k'a fɔ bɛɛ ɲɛ jɔ bɛ mɔgɔ de la ka sigi k'a kɔnɔ jamana ye gɛlɛya sɔrɔ ni yan de ye danbew bɛɛ tiɲɛna foyi tɛ yen fɛn fɔlɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye maaya surusi ye ɛ o ye baara de ye o ni baara bɔra yen furu de bɛ na o bawo bɛɛ b'i ka muso furu ka bɔ baara nafolo de la o n'i ko surusi surusi wɛrɛ tɛ yen koyi ka baara ka balo ka ala bato wala n'i m'a fɔ nin cogo in na fiyewu a ma ɲɛ n'i ko ala ye mɔgɔ da bato kama dɔrɔn i ma nkalon tigɛ mɛ i ɲinɛna fɛn dɔ kɔ ala ye mɔgɔninfin da i ka baara i ka balo i ka ala bato wala baara yɔrɔ in de fɔ man di a ye jɛ k'a lajɛ n ye nin fɔ u ɲɛna siɲɛ caman n ko ne y'o kabako de ye cɛkɔrɔba y'a den wolo denw wolo ka kelen don madarasa la ale ye kalan kɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ ka arabukan dɔn kosɛbɛ denkɛ fila bɛ cɛkɔrɔba kɔrɔ olu bɛ baara kɛ k'a balo ka ɲɔ sɛnɛ k'a balo k'a bɔ baara la pewu k'a sigi k'a fɛn bɛɛ kɛ ka wariw sɔrɔ sɛnɛ na ka heji ka segin ka n'a bila o cɛkɔrɔba de banna kalankɛla in bɔra tunga fɛ ka na u ye saraka bɔ u ye dumuniw tobi sɛnɛkɛlaw ka ɲɔw de tobila k'u ka misiw faa karamɔgɔw y'o dun an bɛɛ y'a dun k'an kɔnɔ fa mɛ karamɔgɔw bɛna mun fɔ kɛnɛ in kan u ko a ka den kelen in dɛ den kelen in de ye fa nafa ko parce que nin ye kuranɛ kalan min kɛ a ban ni ka saya kɛnɛ kan ta ko ni bɛɛ tun y'u denw don kalan na k'o de ka ɲi ko parce que den ko hali sini ko nin de ka nɛɛma bɛ se a ma alajinɛ kɔnɔ ko nin de kama kuranɛ kalan de kama a bɛ don alajinɛ na ne de ma sɔn ne ko ko o tuma olu b'a fɛ mɔgɔw k'u denw bɛɛ bɔ baara la k'a don madarasa de la wa e minnu ye cɛkɔrɔba balo san mugan san mugan cɛkɔrɔba bɛ ninnu ka ɲɔ dun na k'a balo k'a fɛɛrɛbɔ k'a bila ka taa heji ka segin ka na a ye kuranɛ kalan kun kelen ye olu bɛɛ effacer e n'a bɛ mɔgɔw encourager la ten o tuma a bɛna bɛɛ don kalan na ni ninnu fila ko sa k'olu tɛ sɛnɛ kɛ belen olu yɛrɛ bɛ taa kuranɛ ko ɲɛɲini dun a bɛ kɛ cogo di nkalon don nkalon don kuranɛ mankan tuguli maa kɔ tɛ maa si don alajinɛ na i ye min kɛ i bɛ taa n'o de ye hali ni kuranɛ ma kalan i kunna n'i ye ɲuman kɛ i bɛ don alajinɛ na n'i ye juguman kɛ pɔro arabukan mankan tugu mɔgɔ kɔ dɔrɔn k'o bɛ taa don alajinɛ na ɛ o tuma ni kuranɛkalan b'a ka jurumuw efase mun na a b'a fɔ ko an ka ɲuman kɛ bilen munna aw ko ko kuranɛ nana kangari da ni solisyɔn tun b'a la an tun tɛ tɛmɛ n'a ye n'an sara kuranɛ tɛ kalan na an bɛ taa an den don kuranɛ na u ka to ka kuranɛ kalan an su kunna an ka don alijinɛ na o tɛ tiɲɛ ye a ye ɲuman de gɛlɛya mɔgɔw kan kuranɛkalan tɛ jurumu ban dɛ paul n'i y'i sigi ko n'i sara ka to ka juguman kɛ ko i denkɛ kelen bɛ madarasa la i ka fila ni cɛ tigɛ parce que nin de bɛ fɔ ka don mɔgɔw kunkolo la dɔrɔn mɔgɔw sigilen don o de kan olu fɛ dɔrɔn e mɛ mɔgɔ min y'i balo o fana ma dɔ kɛ a ka baara kɛ foro la ka ɲɔ di i fa ma o tɛ sɛbɛko ye n'i taara ka den sɛbɛ to den min bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ den min bɛ baara kɛ n'a nɛma bɛ se mɔgɔw ma hali n'a bɛ mekanisiyɛnya la e n'a ye maa dɔ ka mɔbili dilan don min na o tɛ baraji dɔ ye wa e bɛɛ bɛ se ka arabukan fɔ ni mɔgɔ min ma arabukan fɔ dɔrɔn i fa bɛ jahanama na e a ye sabali koyi o tuma n bɛ min fɔ denmisɛnw ye dɔrɔn o de ye nin ye n tɛ diinɛ kɔnturu la mɛ ɛ aw yɛrɛw ɲɛ yɛlɛ mɛ sa o a ɲɛ bɛ ko la o Arabu yɛrɛ kuranɛ bɛ minnu fɛ yen olu yɛrɛ ye kuranɛ bila ka sɛnɛ kɛ f'u bɛ na jaba feere aw fɛ yan ni baara tɛ fewu foyi tɛ yen aw kɔni tɛna a fɔ ko a bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ Marɔku ni Tinizi ninnu kan olu bɛ arabukan de fɔ mɛ olu ka jabaw n'u ka lɛnmuru ni fɛnw de b'aw fɛ yan ka tila ka dɔni ɲini tuguni ni maa min banana bi Mali la yan maaba fɛn o fɛn banana yan a bɛ taa sa Marɔku sabu a yɛrɛ damu dɔgɔtɔrɔw la ɔ mɛ arabukan fana b'an fɛ yan a mɛnna dɛ aw ye dɔgɔtɔrɔso dɔ dayɛlɛ wa an tɛ baara kɛ n'a ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla tubabukan de bɛ fɔ a kɔnɔ o tuma an bɛ aw fo ni ala sɔnna a ma dolo kibaru kɛnɛ ɲɛfɔli kɛnɛw de don ka maaninfin lafaamuya i ka mɔgɔya cogoya la c'est-à-dire i tɛ kɛ min ye i yɛrɛ kɔ ne tɛ tɔn dilan ne tɛ foyi ye ne m'a fɔ ko mɔgɔw ka na ne fɛ yɛrɛ mɛ ne b'a fɛ dɔrɔn a ka da la k'a fɔ ala de ye diɲɛ porograme wa maa ka fisa ni maa ye ala ka danniw yɛrɛ la bon e ka sɔn i ka plasi ma diɲɛ kɔnɔ o de bɛ diɲɛ lafiya nka n'an balala ɲɔgɔn na ko dakan tɛ tiɲɛ ye ko doloko tɛ tiɲɛ ye n'i y'i cɛ siri dɔrɔn e mɛ e bɛna a fɔ dɔ ka cɛsiri ko fana bɛ taa cɛnni de kɛ mɛ n'a y'a faamu cɛn yɛrɛ la k'ale tɛ se ka tɛmɛ nin kan e n'o tɛ dɔw tɛ tɛmɛ u cogo kan koyi bi ye diɲɛ da wa fantanya bɛ kɛlɛ fɛɛrɛw bɛ tigɛ fantan banna wa ɔ donkolon bɛ yen sankolon bɛ yen kalo kolon bɛ yen miniti kolon bɛ yen ɛri kolon bɛ yen o tuma ni maa min y'a saba sɔrɔ dɔrɔn i farala fantanw kan k'a fɔ e wolo san anw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ majigin dɔ b'o kɔnɔ barow kɔnɔ kɔfɛ a bɛn'o faamu majigin ka k'i wolo san kɔnɔ majigin ka k'i wolo kalo la majigin ka na bɛn i wolodon ma o saba kɔnɔma sɔrɔ e tɛ se k'i dilan bilen o tuma a tɛ dɔn e yecogo la dɛ i bɛna dɔn i ka walew de fɛ i bɛ fɛɛrɛ caman tigɛ o laban bɛ taa kɛ fu ye e kɔrɔtɔ de bɛna sɔn fantanya ma n'o tɛ i jeune lama tɛ sɔn dɛ ɔ nka ni i dara dolo la i tɛ bɛsɛ ta ko i bɛ taa dɔ kun tigɛ k'o ka moto ta o i b'a da la k'a fɔ ala de y'a kɛ mɛ n'i ko a nin wolola ne ɲɛna ale filɛ ka nafolo sɔrɔ a bɛ k'i ɲɛna ko kɛbaliya de don kuwa donc baara nana de walasa bɛɛ ka se k'i yɛrɛ balo dakantigiw bɛ tɛmɛ o de la jagabɔ fɔra ko an ka jaga bɔ walasa an ka ɲɔgɔn sɔn Ala b'a dɔn ko bɛɛ tɛna a sɔrɔ o n'o tɛ jagako ye mun ye a ye hinɛ fantan na a ye hinɛ fantan na ja Ala de ye fantan dan o o tuma an ka kun n'an yɛrɛ ye o de b'an lafiya tuma bi ta in bɛna jɔ nin yɔrɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dugu kɔnɔ ani dugu kɔ kan dunan ni dugulen nabaa ni taabaa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛ lajɛlen ye maa minnu sigila k'an lamɛn hakili ɲini kama faamu kama an ka foli b'aw bɛɛ ye min y'a lamɛn ni cogo wɛrɛ ye fana an ka foli b'e ye sabu hakili kumaw de don maa kelen tɛ keguya ni bɛɛ ye anw ta in tɛ kurana kalan ye dɛ nin ye dolo kuma de ɔ o tuma n'i ye fiɲɛ minnu y'a la n'i bɛ dolo dɔn ɔ e de bɛ se ka kuma ne fɛ n'o t'a tɛ sɔsɔ koyi n'a y'a faamu ka don adamadenya kɔnɔ an bɛɛ bɛ lafiya tuma bi baro bɛna jɔ nin yɔrɔ la an minnu ye baara kɛ aw ye ko y'aw kɔlɔsi la ɲɛmaa fɛ nɛgɛw karafe tun bɛ burama bama bolo karimu sanɔgɔ de tun bɛ ka kuma n'an ye gasi kɛ a ka yafa b'aw ye aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ